moni ndine jack ndi nkhani yathu ya lero ikutitengera ku kenya ndiye inu tagwirani chakumwa timacheze mayi uyu dzina lake ndi sharon otieno ndipo mu chaka cha 2018 anali ndi zaka 26 sharon makolo ake akuti anali wanzeru ali ku sukulu anachita bwino kwambiri primary kenako secondary school kenako anapezeka kuti ali zaka 21 anakumana ndi bambo wina dzina lake henry sipu anapezeka kuti anayamba chibwezi nde anatenga mimba anabereka mwana koma bamboyo sanakhazikike anapezeka kuti wathawa nde anali single mom kwa kanthawi sharon anayamba business yogulisa kaunjika mumsika kwina kumathandiza mwana komanso makolo ake amamuthandiza kulera mwana wake uja nde akupanga business yake anakumananso ndi bambo wina amene anali mphunzitsi dzina lake bernard okuta bernard anamukonda kwambiri sharon mpakana ananena kuti okay tipange chinkhoswe anapanga chinkhoswe kuyamba kukhala limodzi ngati banja kenako anaberekerana ana awiri kuphatikiza wina uja ngati ana atatu mamunayo amamukonda amakhala naye bwinobwino bernard amamusunga bwinobwino panalibe vuto nde Bernard anayamba kufuna kuti alipire bride price koma akuti Sharon ananena kuti bola ndipite ku sukulu makolo akenso a Sharon ananena kuti ayi mulipirireni ku sukulu ndalama imeneyo ya bride price iyo eti inalinga amakhala kuti ndi banja koma abambowo a Bernard ananena kuti okay chifukwa choti ndi wanzeru timulipirira sukulu nde anamulipirira sukulu Sharon chifukwa choti abambo anali aphunzitsi aku high school amakhala ku manyumba a aziphunzitsi aku sukulu zabwinobwino nde anamulipirira ku university anayamba maphunziro ake ku Rongo University komwe amapanga study medical records and information ngati degree eti amuna ake kuti amayesetsa eti kuti uku akugwira ntchito salary ya mphunzitsi akuwadyetsa ana komanso amulipirira iye ku sukulu nde atapita ku sukulu sharon anasintha zochitika zake analuza interest mwa bernard uja iye amafuna amuna apamwamba kwambiri andalama kwambiri osati mmene amaonera amuna akewo nde anapezeka kuti chifukwa choti amaluza interest kwambiri amuna ake aja anachita notice kuti "Ah, munthu uyu tu chidwi alibe ngakhale ndikumulipirira sukulu ndikumpangira chilichonse nde sharon anakatenga ana ake anakasiya kwa makolo ake nde ati ana ake onse atatu chifukwa choti analibe interest m'banjamo anayambano kumapanga zake anali akadali ku university kuja nde ati anapempha nzake kuti ampezere munthu woti mamuna ngati blesa titero oti wa ndalama oterowo nde nzake ati anampasa namba ya governor wa ku kenya komweko dzina lake okoth obado anali wa zaka 59 munthu wodziwika kwambiri agavana olemera kwambiri oti oyenda ndi mapurezidenti awa opanga zinthu zoti mapozishoni apamwamba kwambiri nde anatenga namba ija eti nkuyamba kuwalembera ma message abambo aja oti ati samamuziwa agavanawo koma anangodabwa alandira ma message kuti ah ndine wakuti kuzichita introduce eti kuyamba kuzitu- kumatumiza ma z- pictures zake zithunzi nde abambo aja anatengeka a obado kutengeka mpakana eti tiye tikakumane anamulipirira ndege nkumulipiriranso hotel a- intercontinental hotel ku nairobi anakakumana naye chibwezi chinayambira pati po- chinayambira pamenepo Nde Sharon atayamba kuyenda ndi agavana a Obado moyo wake unasintha, amampasa ndalama kwambiri. Nthawi zonse awo badowo akamati akamapita kumalo kaya ku Nairobi kaya kuti amamulipirira ndege kunena kuti tiye tikakumane ku hotelo yakuti mpakana amamusungira rumu mu hotelo ya special amadya zabwino anayamba kukhala moyo wina wake life ya high ija yomwe iyeyo amatani yomwe iye amafuna kusiyana ndi life yomwe ankakhala poyamba nde anayamba kupanga flaunt moyo uja eti kuonetsera kaya pa social media kwa anzake chani kunena kuti munthuyu eti zinthu zikutani munthu uyu zinthu zikuyenda patatha miyezi sharon anayamba kuopa kuti life imeneyi akhoza kuiluza eti yapamwambayi amafuna kuti ikhale permanent ndiye amafuna kunena kuti adzakhale ngati mkazi wachiwiri wa agavana aja pamene agavana aja ankangoti kansikana aka basi ama- amamutenga kuti angopanga zachibwana nde iyeyo anapanga zoti atenge mimba Sharon anatengadi mimba anakhala chete kwa miyezi ingapo kenako itakhazikika mimba ija mpamene anatumizira meseji a Obado aja kuwauza kuti iyayi ndili ndi mimba nde atangowauza choncho a Obado aja anasiya kumpanga contact samamwimbiranso foni samapanga zonse zomwe amapanga za excited zija zinathera pompo nde ati abambo aja anamutumizira ndalama 30000 shillings kunena kuti akachose mimbayo nde iye analalatira kuwauza kuti sindingachose mimba ndipo sindikuchotsa nde anayamba kumavutana kumayesesa kuti awachite contact nde amampanga ignore iwo amati nampasa ndalama kuti akachotse sakuchotsa nde ataona kuti sakumuyankha anayamba kumafufuza anthu amene amadziwana nawo agavana aja nde agavanawo munthu oti wamkulu mu boma eti kuyamba kumatumizira anthu a random ma message kunena kuti ndine chibwezi ndili ndi mimba sakundiyankha mpakana anafufuza mpakana anapeza namba phone namba ya mwana wawo wa agavana aja a Obado ati anamutumizira mwana wawoyo message kunena kuti ndine sharon ndipo ndili ndi mimba ya abambo ako ndibereka brother wako posachedwapa uwauze mayi ako kunena kuti kukubwera mwana wina nde mpakanadi uthenga unakawapeza ndani akazi awo agavana aja nde kwawoko kunali mpungwepungwe kunena kuti chikuchitika ndi chani ndi ndani amene akuuza anthu kunena kuti ali ndi mimba nde a Obado analibe choice anavomera kunena kuti "Ah, ndi zoona aperekadi mimba kwa mtsikana kupepesa family chani chani akazi awo ati anakwiya kwambiri ana awo kuti kunali disruption mu family koma almost like kuti ananena kuti ndipanga nazo deal nkupezeka kuti anawauzanso sharon uja abambo awo anatumizira mameseji kunena kuti ndikupasa ndalama uchotse mimbayo ndiye uja anenano kale kuti satani sachotsa ayi if anything anapanga demand kuti ampase ndalama anati amugulire nyumba ya 25 million shilling ku nairobi kapena ku kisumu komanso ampase 5 million yoti azisama- azizisamalira asamalirenso mwana amugulire galimoto yapamwamba kwambiri eti yoti yolingana ndi status yoti azioneka kuti iye ndi mkazi wa gavana ndipo akubereka mwana wa gavana nde a obado aja anakana ananena kuti sini ndalama zonsezo no anatsitsa ndalama zija kuti chabwino ndikupasa ndalama yocheperako chonchi iye uja anakhala ngati wavomera kenako kusinthaso sharon uja kuti no ndikuti ndikufuna mundipase izi izi izi a obado aja anakananso ndikuti no chabwino ndikumangira nyumba ya 4 million shillings ndikuyikiramo china chilichonse katundu yese mnyumbamo ndipo mwanayo ndizimuthandiza nde sharon uja anavomera zinaoneka ngati anthu aja amvana sharon ujaso kutumiza meseji ina kuti ndikufuna mundipase 200000 shillings pompano pompano ndikufuna ndipite kuchipatala zosamalira za mimbayo za kuchipatala chanichani nkuwauzanso kuti mukapanda kundipatsa ndimuuza journalist alemba zonse mu news aulula zonse zikuchitika apazi kunena kuti anampasa mimba kuseli kwa akazi awo komanso amati awayalusa aulula ma details a ubwenzi wawo onse ma messages onse zonse amamulipirira ndege chilichonse ananena kuti nditani ndichiulula ndichiika mu news anapangadi contact nation media group newspaper yake yomwe anapanga contact nkumpanga anayankhula ndi journalist otchedwa barak oduor anamuuzano kuti ndili ndi nkhani yokhudza a obado nde apange expose chanichani nde koma asanapange expose anatani anawachita warn kunena kuti ndi ndiulula chilichonse mukuyenera kumandipasa ndalamazi mukuyenera kumatere nde a obado aja agavana aja anavomera amatumizano anthu awiri wina anali personal assistant wawo winanso munthu wina ngati mpolisi chonchi kunena kuti ati akakambirane naye eti pena kumbu- kuwapatsa ndalama kuti kampatseni ndalama nde anapeza kuti pa 3 september 2018 anauzidwano kuti ayi tikakambirane tikhale ndi meeting ku hotel amakakambirana ndi barak mnyamata wa eh, journalist uja wa ku media group komanso kunapita personal assistant wa a obado aja eti ati akakambirane kunena kuti apanga bwanji nkhani ipite mu news kapena apeza njira ina ati Sharon amayi ake anazamuletsa anamuuza kunena kuti ah, izizi sindikuziona bwino ndikuona ngati sizitha bwino mukanangozisiya koma iye amaona kuti zimpasa security yokhazikika ndi anthu ananyamuka akuti anapita ku Graca Hotel komwe anali ndi meeting anapitako Sharon yo kunapita Barrack amene ali journalist uja ndi kunapitanso personal assistant wa a Obado aja a Obado kunalibeko anapita mangopita anthu owayimirira nde panalinso munthu wina ngati mpolisi ananyamuka anapita kumeneko anakumana kenako ananena kuti kaya apite malo ena kaya zinakhala bwanji ananena kuti panjapo pali taxi tonse tikwera taxi tipite nde onse anakweradi taxi ija kunyamuka nde personal assistant uja ananena kuti tayimani apo ndikufuna ndipite ku toilet ati anayima ngati pa filling station chonchi ayima iye uja kudzatuluka personal assistant uja kenako munangolowa anthu atatu mgalimoto muja personal assistant uja atatuluka journalist ali momo taxi driver ali momo sharon ali momo anthu aja anali ndi zoopsezera mifuti ali yambani kuyendesa galimoto anayima pena panali galimoto ina anawatulusa mgalimoto muja nkuwapanga force kuwalowesa mgalimoto inayo nkumapita awachosa mu taxi ati nde amamenyedwa mgalimoto muja ndi journalist yemwe uja iye anangopitirako ntchito kuti akuti kuli nkhani uku koma anapezeka kuti he was caught up in the crossfire ati itafika chapansika pena pake galimoto ija ikuyenda journalist uja anakwanitsa kutsegula chiseko ndikudumphamo mgalimoto muja ati anangodumpha ndikuyamba kuthawa nde anthu anali mgalimoto muja anakanika kuti ayime ayambe kumuthamangisa fa kunali anthu kwinako ati anathawira straight kunyumba kwa abambo ena ake kukanena kuti ndathawa anthu anatichita kidnap amtenga Sharon koma iye anali atavulala kwambiri basitu anthu nkuimba foni ku polisi kuti akutitu kwachitika izi sharon wachitidwa kidnap amakakambirana kaya zokhudzana ndi agavana a Obado anthu nkuyamba kusakasaka kuti sharon ali kuti anamusakasaka for two days kenako munthu wina woweta ng'ombe anapeza kuti anampeza kutchire anthu anapeza thupi lake nthawi imeneyo anali ndi mimba ya miyezi 7 anapeza kuti anali kuti amugwiririra azibambo aja komanso anamubayabaya ndi mpeni kunsanaku ndi kumlezanso pakhosi sharon anaphedwa mwana wakenso anafera patipo anafera pomwepo ndiye inali nkhani yayikulu kwambiri anthu ananena kuti ndiye kuti anatuma anthuwa ndi ndani nda gavana aja a Obado edi nde a personal assistant anagwidwa ngakhale personal assistant anatsika ananena kuti akupita ku toilet anagwidwa nawo kunena kuti ukhala ngati umadziwa inali njira yoti umakayima dala pamenepopo utuluke cholinga achifwambawo atani achifwamba alowe mgalimoto edi anammanga mpolisi uja anapita nawo anammanga nde anthu atatu amene anapezeka kuti anali achifwambawo sa- mpaka lero sadziwika kuti ndi ndani sanatchulidwe kuti ndi ndani palibe amene anachita identify nde nkhani inakula ana a sukulu atavuta kunena kuti no nkhani yonseyi mwini wake weniweni ndi gavana uja eti zimakhala ngati kuti akuphimbika chifukwa cha position ndale chani nde anthu amangozungulira nayo nkhani kuvuta kutani mpaka anadzapeza zoti nayenso anatani nayenso anammanga anammanga mu 2023 ammanga kuyamba kumufufuza nkupeza kuti iyeyo anali in contact ndi anthu aja nthawi yonse amanyamuka anthu aja kupita kukakumana ku hotelo kuja zonsezo iyeyo anali akuyankhulana nawo koma anamchotsa anamtulusa mprison ulendo wina unena kuti ayi palibe umboni anthu ndi anavutaso kwambiri kenako anammangaso basi zomwezo amangoti ayi uyu atuluke uyu abwerere uyu atuluke koma in the end pa 23 july chaka chinocho 2026 agavana a Obado apezeka olakwa pokhala mastermind amene anakonza chiwembu chomwe chinamupha sharon komanso personal assistant nayenso anamangidwa nawo anapezeka olakwa limodzi ndi mpolisi uja. Anthu atatu achifwamba amene anali mmenemo sadziwika kunena kuti anapita kuti, ndipo ma identity awo sadziwika. Journalist anavulala, koma iye ndi amene anapereka umboni waukulu kwambiri umene unapangisa kuti agavana a Obado atani amangidwe. Imeneyi ndi nkhani ya Sharon ku Kenya. Zikomo kwambiri.